just cool down. We are not here to judge anyone, but cool down and listen to what happened here. I'm coming back. Eh, Mụnwa ka just nụcha nwaanyị this year, last year 2023, I think on February, na-eweta aka n'ime Ọgọst marriage wee chisa. Ọ bụ na nwaanyị m nụrụ from beginning with the Reverend Father from long time na m amarọ in fact m che na Reverend Fada bụ ụmụ ihe fada amarọ m na Reverend Fada na the girl nọ relationship nke bụ na eh, ha chọrọ iji m na-eme ọgwụ ego but ị ma na ife ọbụla ị na-eme iche na mmadụ afụrọ gị chukwu na-afụ gị mgbe m bịa wetazi information a na-enye m infọmeshọn na-agbago m nkwụkwọ ụgwọ isi m everything

this man called father ọ bụ na m na ya adị ekwuzi okwu eh just unu ma na na m adịdebego happy in life until ụbọchị ọbụla m ga-anwụ ma na m adịdebego happy in life because now ka m wọtara na ihe a na-aga na-ekwu that money abụrọ happiness okay fụrụ ego ego abụrọ happiness o nwere ụdị mmadụ ị ga-enwe in your life ma onye ahụ enwe ego ma ego adịghọ On- ị ga na-adị happy ị ga na-adị happy since all these since since anụwa ihe a mee a- adịbeghị m ofu mkpụrụ happy till now adịbeghị m ofu mkpụrụ happy now nri ada m nda- nri ada m erizi m nri ada m erizi m ejisi m ike sie nri ụnyaa I couldn't taste it talk more of eating it I hope you already listened to the voice note. ị ga-ekwe the voice note of the husband and the voice note of the woman for me i don't know is true or not but o nwere ebe dị na bible sị do not touch my anointed one or do my prophet no harm yes but ana m ajụ what of the anointed one or prophet touch us, what can we do? People will tell you that leave vengeance for God. My brother, my sisters, o nwere onye ọ ga-abụrụ ọ rapụ iwe iwe. This guy na-ebute ife a n'ịntanetị. Ọ bụ na ife a bụ true true, o jidego ya, ọ maazị ife ọ ga-eme. Ọ sị ka o bute ya n'ịntanetị. ka o bute ya ka ọ ya adị ka ọra nụrụ ọtụtụ mgbe anyị na-anụ na ụfọdụ ife anụnwa na-emecha ụfọdụ ndị pastọ na-eme nke a ụfọdụ ndị fada na-eme nke a ụfọdụ ndị dibịa na-eme nke a true true me and you know that all these things eh, na-eme mana due to na ya mere gịnị anyị ya ekwuru ọ bụ na a gwara anyị do not touch my anointed one or do my prophet no harm anyị achọrọ ka anyị touch ya the anointed one or ka anyị do the prophet no harm yes it's true ọ chukwu kpọrọ oku mana a sị na onye chukwu kpọrọ oku ya eme gịnị na-adị ka chukwu onye sị na chineke nna kpọrọ gị oku na ị pụta sị na chukwu kpọrọ gị oku na ị chọrọ ịlụ ọlụ chukwu ị ga-adịkwanụ ka chukwu ma ị dị ka jizọs ma ị na-edebe iwu chukwu ọ bụ na ihe edebeghị iwu chukwu fọm ịpụtanụ n'ime abava akpọrọ ya oku dịkwa as natural person o nwere okwu m kwu last time ụfọdụ ndị mmadụ got offended sị kama ọ bụ na ọ ga-ekwe kama ọ bụ na ọ ga-ekwe bụ ndị katọlik anyị because i'm a katọlik sị megharịa that iwu a ka ndị fada nụba nwaanyị because ndị anglican priest ndị ụkọchukwu ndị anglican na-anụ nwaanyị na-amụ nwa ọ bụrụ na ọ ga-ekwe mee katọlik bikonu ka m na-ayọ ka ndị fada nụba nwaanyị ka ọtụtụ ụdị ife anụnwa anyị na-anụcha n'isi fa rapụ ịdịzi because ama m na ọ dịrọ easy ọ dịrọ easy nwoke ịnọkata like this decide ya na onye metụ nwaanyị aka n'ụwa ya niile ọkachasị anwụrụ is very hard is very hard nwoke ịpụta na 10 years 20 years 15 years ịnọdụ mbanụnụ onye afụ abụkwa mmadụ o nwere ife dị ya na ngada ọ na-ekeni ekeni ọ mmadụ ka ọ bụ so for my own co- contribution on this bụ bụ ife m eme emegwo ụdị a ka na-emekwa na-aga n'iru ọ ndị katọlik ka ọ dịlị ọ bụrụ m ga-etinye that iwu a ka ndị fada nụba nwaanyị ka mara ụdị ife anụnwa a na-anụ na anụnwa n'ịntanetị ọ ya-eme gịnị ọ ga-akwụsị anyway i make my own point uche onye adịghị njọ i still remain anjo tv please do me a favor and share this video and drop your comment on this i love you all